n badenw an ka foli ni tanu bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ye bi n b'aw bɛɛ fo bi video in n bɛn'a bila a bilakun tɛ dɔwɛrɛ ye viyebilen adama jara a bɔkun arajo fréquence 3 la video in kun y'o ye bi sɔgɔmada in na n badenw mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ye fɛn caman fɔ ɔ n'u t'a kun dɔn o ye ne jugulamɔgɔw ye k'a fɔ n bɔra arajo fréquence 3 la nin kun de la n bɔra nin kun de kama nka ni ne yɛrɛ ma sigi ka kuma u t'a dɔn fɛn min yɛrɛ don u m'a ɲɛɲini k'a dɔn nka o ye jugu kuma ye ɔ nka bi n'i y'a ye n bɛna nin video in bila n b'a bila n yɛrɛ kanubaga minnu bɛ yen dɔw bɛ yen minnu ni n ye ɲɔgɔn ye dɔw fana bɛ yen kanubaga wɛrɛw kuma wɛrɛw fɔlen don olu ye k'a sɔrɔ o t'a kun ye o de kama n bɛna video in bila barisabu ne ni n kanubaga ni n dɔnbaga bɛɛ lajɛlen tɛna se ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ ne bɛn'a fɔ u bɛɛ ye kun min y'a to ne bɔra arajo fréquence 3 la nka n badenw n bɛna fɛn min fɔ aw ye fɔlɔ o de ye marisi 2012 ne nana arajo fréquence 3 kunnafoni kɛnɛ kɛ o y'a sɔrɔ maa min b'a kɛ o bɔra yen kalo saba o kɔfɛ ne nana ɔ ne nan'o la ne ye baara kɛ fo ka na se 2018 ma marisi ɔ ni n ye baara bila o la ni n demisiyɔnena ka baara bila o la nka kun jumɛn yɛrɛ de y'a to ne demisiyɔnena ka baara bila baara o baara n'i bɛ k'a kɛ i b'a kɛ bonya de kɔnɔ a bɛ kɛ karama de kɔnɔ i ka liberite ka k'i bolo n'o y'i ka yɛrɛmahɔrɔnya ye i bɛ baara kɛ o de hokumu kɔnɔna na baara o baara n'i ka liberite t'i bolo i ka yɛrɛmahɔrɔnya t'i bolo o baara kɛli gɛlɛya b'a la kosɛbɛ ne badenw fréquence 3 kɔnɔ ne ye baara minnu kɛ yen o baaraw fangaw ka bon tiɲɛ don ne nan'a sɔrɔ arajo dayɛlɛla barisabu fréquence 3 yɛrɛ dayɛlɛla 1992 san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila nka n badenw gɛlɛya jumɛnw bɛ yen n'o ye ne sɔrɔ fréquence 3 kɔnɔ ni ne bɛna o masala bɔ aw ye bi k'a sɔrɔ o masala bɔli man di ne ye nka yalasa kanubagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ yalasa maa minnu bɛ yen n'o ye ne jugulamɔgɔw bɛ ka min fɔ n kanubagaw fana ɲɛna bɛɛ ka se k'a faamu n'o de ye ko n bɔra n kɔrɔnpira de wari dira n ma de fanga de ye n labɔ a donna tan a bɔra tan nka maa o maa bɛ k'a fɔ aw y'u bɛɛ ɲininka yala aw ye viyebilen yɛrɛ ɲininka fɔlɔ wa aw ni viyebilen kumana wa u b'a f'i ɲɛna un anw ni viyebilen ma kuma ɔ nka u y'u nidungɔ ta de fɔ o ni tiɲɛ tɛ kelen nka ne badenw 2016 radio fréquence 3 a émetteur tiɲɛna a dilanni wari tun ka kan ka bɛn miliyɔn kelen ma arajo ye tile duuru de kɛ i b'i jɔlen to arajo kɛrɛfɛ arajo kuru kɔnɔ i t'a sɔrɔ k'a lamɛn fiyewu nka mun de nana k'o kɔnɔ a gɛlɛyara barisabu miliyɔn kelen a kan ka dilan o la wari tɛ arajo kun karamɔgɔ kurubɛ jara min bɛ yen ni n b'a ka foli kɛ tuma bɛɛ ne n'a jɛra ka sɔrɔ hali moto tɛ n bolo kuma tɛ nɛgɛso ma ka tila ka na mɔbiliw ni motow bɛɛ sɔrɔ k'an to ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ don maa caman bɛ yen u bɛ karamɔgɔ kurubɛ dɔgɔya ne yɛrɛ sababu la mɛ u t'a dɔn karamɔgɔ kurubɛ yɛrɛ ye mɔgɔ min ye u m'a ɲini k'a dɔn maa sugu min yɛrɛ don u b'a dɔgɔya ne sababu la paseke ko ne n'a ka di ko ne bɛ to k'a ka foli kɛ ko n jɛɲɔgɔn don wa karamɔgɔ kurubɛ jara kabini ala y'a da a ma kuma arajo la kabini ala y'a da a ma kuma tele la mɛ karamɔgɔ min don laturu masa don bɛɛ b'o dɔn o tɛ nkalon ye o ye tiɲɛ ye a dɔnbagaw b'a dɔn min don ɔ ne taara tumana min na n y'a fɔ a ye a ko mun de b'aw ka arajo la sisan aa n ko karamɔgɔ kurubɛ tiɲɛ na an ka arajo sow bi bi na a tɛ sɔrɔ barisabu a minɛn dɔ tiɲɛnen don ko fo miliyɔn kelen a donna so kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ye miliyɔn kelen ta k'a di ne ma n nana n'a ye ka n'a di arajo directeur ma n k'an ka arajo dilan ne ta tɛ arajo ye arajo dilanna o miliyɔn kelen de la karamɔgɔ kurubɛ jara bɛ yen a ma sa a bɛ balo la arajo directeur bɛ yen a ma sa a bɛ balo la o kɔfɛ fréquence 3 mikoro minnu tun bɛ yen n'i y'u mikorow ta k'u lajɛ gabakuru de tun bɛ don a bɛɛ kɔrɔ maa minnu taara kuma yen ani maa minnu bɛ kuma yen olu bɛ se k'u seereya fo n'u maloyara walima fo n'u saamɛna pdg ma n'o tɛ u bɛ se k'a seereya gabakuru de tun b'a kɔrɔ mikoro kɔrɔ a mikoro ninnu ne de y'a bɛɛ lajɛlen change mikoro naani ka filijuruw k'a la ka laban ka arajo bila intɛrɛnɛti sanfɛ malijɛti sanfɛ ne de tilala k'o kɛ tuguni n badenw a kun ye mun ye arajo yɛrɛ ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo di ne balimaw mɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ne ma se ka lafiya sɔrɔ n ka baara kɔnɔna na min bɛ se k'a to cogoya min na n bɛ n ka baara kɛ ne ma o lafiya sɔrɔ ne badenw ne bɛ min fɔ aw ɲɛna o ye tumana min na ni an ye baara daminɛ ni ne bɛ nin baara kan k'a kɛ n ma lafiya sɔrɔ cogo di ɔ min ye arajo yɛrɛ ye a directeur an bɛ bali ko la tuma min na dɔgɔkun damadɔ an y'a ye k'a fɔ ale nana a nanen a nana mun fɔ n ɲɛna a ko n ma don dɔ sɔgɔma a ko viyebilen a ko n y'a mɛn k'a fɔ muso dɔ bɛ arajo la yen a furulen don i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ e ne ko n ko ne n ko bɔn min ka di n ye n bɛ fɛ i ka muso in wele ka na mɔgɔ min y'a f'i ɲɛna i k'o wele ka na o de ka di ne ye a ko ko ayi ne badenw a m'o baara kɛ min kɛ ka b'o don ne ye n ka gɛlɛya daminɛ arajo fréquence 3 kɔnɔna na ɔ nka ne yɛrɛ ye directeur yɛrɛ ɲininka sa komi e ko ko ne ni muso furulen min bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa e dun ye ne ɲininka o la ka da dalu jumɛn kan barisabu muso furulen in cɛ bɛ yen e b'o dɔn ne b'o dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn muso furulen in fɛnɛ ayiwa e kana ne ɲininka o la tan o tuma ne b'a fɛ k'a dɔn mun de fɛnɛ bɛ n n'a cɛ n ko yala muso furulen min n'i y'a fɔ ko ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ yala a bɛ sɔn jɛnɛya ma wa ayiwa an bɛ bala ko la tuma min na an y'a ye k'a fɔ an bɛ bala ko la tuma min mun de nana kɛ o nana kɛ balanako ye anw bɛɛ lajɛlen bolo ɔ barisabu o nana kɛ balanako ye maa min bɛ yen nɔ n'i bɛ arajo la bɛɛ bɛ nin kalama bɛɛ y'a mɛn minnu bɛ arajo kɛrɛfɛ k'a fɔ nin nkalonjugu in de tigɛra ka da ne na arajo directeur fɛ ka sɔrɔ dalu t'a bolo ɔ tumana min na n'o kɛra sa n'ale yɛrɛ ni muso in donna sɔgɔmada fɛ biro kɔnɔna na u tɛ bɔ ni 14 heures tɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ arajo fréquence 3 la n'u b'o kalama muso furulen in ayiwa a ye nkalon da ne na min na ne ko n ko ne ba ka taafe bɛ muso furulen na ne n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ wa an ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n t'a dɔn muso ye a tɛ n dɔn cɛ ye min y'a kɛ n b'a fɛ a k'o tigi wele a fɔ a ye a k'o tigi wele ka na nka ne badenw ka b'o don ni ne ye n ka gɛlɛya sɔrɔ fréquence 3 kɔnɔna na ka na se bi ma dɔ ma bɔ gɛlɛya la dɔ de bɛ fara a kan ne yɛrɛ ni arajo directeur ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ nin musoko kuma min y'o fɔra nin muso furulen min n'i bɛ k'a ka kuma fɔ ne badenw ale de bɛ arajo fréquence 3 a directeur ale de b'a ka yonbo k'a kunkolo la n'o y'a ka kunfinnan ye ale de b'a masser a ka biro kɔnɔ yen ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ nin kala ma fo ni maa min y'i tugu arajo fréquence 3 kɔnɔ yen fo ni maa min y'i tugu arajo fréquence 3 la lamini na ɔ nin musoko kuma in kɛlen ne ka invité minnu bɛ yen ne ka invité laban arajo fréquence 3 kɔnɔna na a bɛ se k'a seereya o ye procureur daramani jara de ye commune 4 procureur commune 4 procureur ne y'a wele don min na ka na n'a ye arajo la o don a bɔlen kɔfɛ arajo pdg yɛrɛ directeur yɛrɛ tugura a kɔ ka taa a bilasira ka kuma caman fɔ daramani ye fadenya nana wuli ne nɔfɛ musoko kɛlɛ mɛ tumana min na ni nin kɛra ne ye mun fɔ ne ye mun fɔ n ye faraɲɔgɔnkan kɛ arajo la faraɲɔgɔnkan kɛlen muso dɔ bɛ yen ko kayatu tarawele kayatu ko ko vieux blen k'i muɲu n ko kayatu mɔgɔ tɛ se ka muɲu nin kan dɛ barisabu n'i y'a sɔrɔ ne ye fɛn de kɛ n ma fɛn kɛ mɛ don o don kɛlɛ kura don o don kɛlɛ kura an bɛ don pdg fɛ yen an bɛ bɔ diɲɛ don o don ni ne mana don min na ni n ko tɛkinisiyɛn ma n ka kɔrɔlen dɔw bɛ yen i b'olu k'a la a b'o kɔrɔlenw bɔ a la a bɛ misigi k'a la aw yɛrɛ caman bɛ yen minnu bɛ arajo lamɛn minnu ye misigi sɛbɛkɔrɔ lamɛn fo k'u fa a la ale yɛrɛ b'i dalen to so a bɛ journal bɔ a la a bɛ misigi k'a la a b'a fɔ hawe ye tɛkinisiyɛni nin misigi in bɔ a la nin k'a la nin misigi in bɔ a la nin k'a la ne badenw nin ye arajo ye maa min ye nin baara bɛɛ kɛ arajo ye ne bɔra marisi 2012 n bɛ bɔ waati min na n badenw ne ye marché dɔ ladon arajo in kun o tɛ tile mugan bɔ fɔlɔ a tɛ tile mugan bɔ fɔlɔ miliyɔn kelen marché jɔnni ye marché in di yan ministère de la jeunesse amadu koyita yɔrɔ min minisiri o de ye miliyɔn kelen marché di anw ma san kelen marché arajo k'a d'an ma k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n badenw arajow bɛ balo ni nin ani journaliw bɛ balo ni nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye o miliyɔn kelen min dira n taara a di arajo pdg ma n ka wari ye min ye 300 000 francs mais o bɛɛ kɔfɛ ne ma se ka lafiya n'a kɛra ne mana foli minnu kɛ a b'a fɔ k'o wari bɛ sara n'a kɛra ne mana kuma minnu kɛ a b'a fɔ k'o wari bɛ sara a dɔw reçu bɛ ne yɛrɛ kun yan arajo tɛkinisiyɛni n'o ye hawe o b'a kalama kajatu fɛnɛ o b'a kalama n'o ye régisseur ye ni ne nana régie kɔnɔna na n bɛna n ko n bɛna baara kɛ ka na n ka wari dɔ sara ubiyɛn ka ko dɔ ɲɛnabɔ arajo régie la a bɛn'a fɔ a bɛ muso furulen min nɔfɛ ye o bɛ sigi yen nɔ ko ne yɛrɛ kana sigi yen fiyewu a bɛ ne gɛn ka wuli ka bɔ yen ko ne sigiyɔrɔ tɛ régie kɔnɔna ye régie ni animateur ma sigi régie kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ i b'i sigi yɔrɔ jumɛn ne badenw nin gɛlɛyaw de nana fara ɲɔgɔn kan mais waati min ni nin gɛlɛya bɛɛ kɛra n y'a fɔ modibo sidibe o y'a cousin ye n ko modibo ko dɔ bɛ senna n y'a bɛɛ ɲɛfɔ modibo sidibe n filɛ ka min fɔ tan musoko kuma in n y'a bɛɛ fɔ a ye k'a bɛɛ fɔ adama sangare k'a bɛɛ fɔ a yɛrɛ ka kɔɲɔmuso ye n'o ye kajatuba ye ka tila k'a fɔ n yɛrɛ ka madamu ye n'o ye mariyamu ye a ka bɔ a kalama min bɛ senna wa a k'a dɔn min fɛnɛ de bɛ yen n'a balila ka fermer a k'a dɔn nin de bɛ senna nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne ka sibiri jɛmu o min tun ka kan ka tɛmɛ a nana mun kɛ a y'a lajɛ sisan min ye kasɛti dɔ ye ko k'o k'o la parce que samedi donyaw fɛ ne ti na ɔ ne ka reportage dɔgɔkun kɔnɔ olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan a yɛrɛ bɛ to ka misigiw fɔ fɔ tɛkinisiyɛni nin k'a la nin bɔ a la technicien nin k'a la nin nin bɔ a la ɔ o kɛra tuma min na amadu koyita n ye n ko amadu ma n ko vraiment ne ni tɔɔrɔla arajo in na ɔ n ko vraiment ne b'a fɛ ka bɔ a ko jinɛ bilenma a ko i bɛ bɔ ka da mun kan n ma don détail caman na amadu ye mais amadu n b'a fo n b'a waleɲuman dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka kanu n'i ka kanu depuis amadu a bɛ opposition na ne n'a bɛ ɲɔgɔn bolo a nana don majorité la o teriya kelen de b'an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fɔ maa caman bɛ yen bi olu bɛ opposition na amadu bɛ min ɲɛ u ye ne b'o kalama ko a bɛ min ɲɛ u ye ne b'o kalama u bɛ s'a ma haju minnu na n'a b'o ɲɛnabɔ amadu ko bɔn baasi tɛ jinɛ bilenma n'a ma ɲɛ i bɛ bɔ problème t'a la komi voix des jeunes u bɛ ministre de la jeunesse ka bolo kan ɔ projet des jeunes fana bɛ yen projet des jeunes arajo dɔ b'u bolo o arajo in an bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jinɛ bilenma ye ka taa a ye ko cogo don ko la n ko amadu n ko n bɛnna a ma o de kama u tun ɲɛ na ni ne bɔra fréquence 3 la ne bɛna sigi so ne tɛna kuma bilen o ye ne mago salen ye ne jugulamɔgɔw olu wulila kuma min ka di u dabara ye k'o fɔ min ka di u ye k'o fɔ u t'a kun dɔn u t'a ju dɔn u m'a dɔn min yɛrɛ bɛ senna yɛrɛ ne badenw nka ne seerew bɛ yen minnu bɛ arajo yɛrɛ kɔnɔ yen ɔ mais ne bɔra alihamudulilahi ne taara yɔrɔ min na o ye voix des jeunes ye voix des jeunes n taara nin cogo in de la wariko ma n ta yen faama ma taa ni n ye wariko la ni tɔɔrɔ la de mais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ depuis 2011 ne ye arajoso ɲini ne ye fréquence ɲini ne taara ministère de la communication na ka fréquence ɲini min b'a to n bɛ n yɛrɛ ka arajoso dayɛlɛ mais o wagati ne ma fréquence sɔrɔ 2012 k'a ɲini n ma fréquence sɔrɔ 2013 k'a ɲini ne ma fréquence sɔrɔ mais ne ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'an ye fréquence ɲini o wagati la arajo b'o bɛɛ bolo bi bamakɔ yan a bɛ maa duuru bɔ arajo b'a bɛɛ bolo u juguya tɛ n kɔnɔ dɛ wa n tɛna u tɔgɔ fɔ mais arajo b'a bɛɛ bolo bi u bɛɛ ka arajo bɛ ka kuma bi olu y'a ɲini waati min ne y'a ɲini ne ka laɲini kun tɛ ko n ka bɔ fréquence 3 la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la koyi ne ka laɲini kun ye de n yɛrɛ ka arajoso ka dayɛlɛ ka bɔ fréquence 3 la ka taa n yɛrɛ ka radio so la barisabu ne filɛ bi a mana kɛ cogo o cogo journal bɛ ne bolo ne y'o créé 2011 u b'a fɔ o ma ko duguba kɔnɔ ko o duguba kɔnɔ ko o créera 2011 a créelen ni bi cɛ mɔgɔ minnu bɛ baara la a la olu bɛ nafa sɔrɔ a la ne yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la ne badenw ne ka so jɔra k'a ban bɛɛ b'a dɔn samɛ jiko ka gɛlɛn mais ne ye marché sɔrɔ n ka journal in na miliyɔn duuru 5 millions k'a kɔntara kɛ k'a diya 5 millions ne ye n ka forazi sen o de la mais bi samɛ bi mɔgɔ caman bɛ ji ta o la o ne ka journal kelen de la fɛnɛ ne ye sotarama san o de la kɔntara dɔ la sotarama o bɛ sira kan bi mɔgɔ caman bɛ baara k'o fɛnɛ na o ne ye initiative créé o a tɛ komi ne sigilen bɛ dɔrɔn ka n bolo bɛn a y'a di ayi ne yɛrɛ initiative dɔ de créer mɔgɔ dɔw bɛ baara la o fɛnɛ na u ka ca ni ba n'a si ye an bɛ don min na i komi bi ɔ ne badenw ne tun b'a fɛ ka nin video de bila aw ye bi aw minnu ye ne kanubagaw ye n'aw ka ɲininkaliw ka ca mun de y'a to vieux blen yɛrɛ bɔra arajo fréquence tura la san wolonfila kɔfɛ a kɛlen ka nin hɛrɛ ninnu bɛɛ sɔrɔ ne bɛ aw ɲininka i bɛ hɛrɛ sɔrɔ fɛn min na mun b'a to i bɛ bɔ o la ni janɛmɛ tɛ yen mun b'o kɛ ɔ nka a k'a dɔn ne bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye muso furulen min bɛ yen ne b'a tɔgɔ to dogo la nka bɛɛ b'a dɔn maa o maa bɛ yen n'i bɛ arajo fréquence tura la ko ne ni pdg ka kɛlɛ kun muso ko kuma don muso furulen don fɛnɛ a ye n wele sɔgɔmada kelen n bɛna émission daminɛ waati min na vieux blen n mago b'i la n donna a ka biro kɔnɔ ça c'est interdit animateur bɛna kuma daminɛ arajo la wagati min na e bɛna o tigilamɔgɔ wele ka don i ka biro kɔnɔ mais n'i y'a ye ne muɲuna ka to yen mɔgɔw ka kuma de y'a kɛ k'a fɔ vieux blen vraiment an t'a fɛ ka bɔ fréquence tura la mais i mana muɲu cogo o cogo fɛn min ti ban musoko kɛlɛ ha o bannen o ye datigɛndala ye koyi o tuma ne bɔkun fréquence tura la o de fɔlen filɛ aw ɲɛna bi ni maa o maa ye fɛn wɛrɛ fɔ ani ne ma kuma jugu kuma don fɛn dɔw fɔra a la bɛɛ y'i ta kun fɔ fanga y'a corrompu ŋanamu ŋanamu a bɛɛ nkalon ni fanga ye ne corrompu ɛ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka fanga nɛni bi ɛ olu fana ma corrompu de n ko dɔ bɛ d'olu fana ma u ta nɛni kama an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama koyi an ka boliw to bɔrɔ kɔnɔ an k'a sɔn o tuma bi nin video n tun bɛna nin bila aw ye bi hakɛto bɛ nin kan salala mahamadu